ndị ọma na-anụ onu m ana m ekene onye ọbụla nke na-anụ onu m n'ụbọsị nke tata ndewo ma daarụ tata bụ mkpụrụ abalị naabọ n'ọnwa jenụwarị 2025 ana m ekene onye enu na onye ana nke na-anụ onu m kedụkwanụ afa m afa m bụ maazị chukwugbo ọgụ n'egburo oge ọbụla m ga-aga n'isiokwu anyị tata bụ gịnị bụ omenala ma ọdịnala igbo ụfọdụ ndị be anyị amaghị ife bụ omenala ụfọdụ ndị be anyị amaghị ife bụ ọdịnala some people doesn't know what is omenala na ọdịnala igbo

m wee bịazie n'ụbọsị nke taata wee buru ọja wee bịa wee sị ka m gwa unu ife kpata ndị be anyị jizi akpafu akpafu dịka atụrụ na-enwero onye nche ndị be anyị na-akpafuzi akpafu mana ebe maazị chukwugbo ọgụ ya chukwu ga-egboziri anyị ọgụ a maka na nke a karịrị mmadụ omume ana m ekene ndị niile na-ege m ntị gịnị bụ omenala gịnị bụ omenala gịnị bụ ọdịnala kedu ife ị na-eche na ọ nya bụ omenala kedu ife ị na-eche na ọ nya bụ ọdịnala ụfọdụ na-aza na-asị na omenala bụ ife arụsị omenala bụ ife arụsị na omenala bụ igbu mmadụ na omenala bụ ụfọdụ ụfọdụ na-emekwuzi fa megide megide asịkwuzie na arụ gba afọ ọ bụrụ omenala ọ bụrụ omenala ọ nya ha na-ekwu mana ugbu a m ga-agwa gị na arụ gba afọ na ọ bụrọ omenala o nwero ka o si wee bụrụ omenala o nwero ka o si yite omenala anyị na nkọwa nke mụ na nkọwa nke ndị gboo fa sị na omenala bụ otu ndị si eme otu ndị si eke ekike nakwanụ otu ndị si akpa agwa na asụsụ ọ bụ ya bụ omenala ọdịnala wee bụrụ kedu ife ndị na-akọ kedu ife ndị na-eri kedu ife ndị na-asọ ọ kọwagokwa onwe ya ebe a omenala bụ otu nna nna anyị ha si ekpere Chineke arụsị nke ị na-afụ ọ bụrọ ya ka fa na-ekperu mana m ga-akọwa n'ebe ọzọ m ga-agwa gị ife bụ arụsị mana ọ bụrọ ebe a omenala bụ mmadụ ị na-akpọku Chineke n'usoro n'asụsụ eji wee zụ anyị ụfọdụ na-akpọkuzi Chineke site na site na ị na-asụzi speaking in tongue mana speaking in tongue abụrọ omenana anyị speaking in tongue bụ omenana nke ndị ọcha omenana bụ mmadụ ị na-ekpere Chineke n'ime mmụọ na eziokwu omenana bụ mmadụ ị na-akpọku Chineke chi nke ya na ị na-akpọku ndị mbụ na ndị egede so omenana abụrọ ajọ ihe omenana abụrọ ife alụsị omenana abụrọ otu nzuzo omenana abụrọ igbu mmadụ omenana abụrọ ịgwọ ọgwụ omenana abụrọ ee omenana abụrọ eri ife ndị oyibo na-akpọzi omenana abụrọ ajọ ife it's not a bad thing that you are onye ọdịnana na onye omenana ụfọdụ na-asị na omenana bụ ụfọdụ fụ ka ndị omenana kara nzu n'anya ba sị Holy Ghost fire a ga-akọwa nke a n'ụzọ na topic ọzọ mana isiokwu nke tata bụ omenana na ọdịnana ofu ife ee ha bụ ofu omenana bụ ka ndị si ekpere Chineke ka ndị si ekpe ekpere na ka ndị si agọ ọfọ maka na ikpe ekpere bụkwa ịgọ ọfọ ka ndị si eke ekike ụdị akwa anyị na-eyi i nee anya na omenana anyị kịta ụfọdụ na-agbakwụzi ma ọtọ sị na ba na-eme eze nwaanyị nke a bụ topic dị iche m wee na-asị kedu ife anyị ga-eme ka omenana anyị wee sie ike ka anyị wee ghara ịtụzi egwu na anyị na-eme omenana kedu ka anyị ga-esi wee mee ka anyị ghara ị na-atụzi egwu na anyị na-eme omenana ụfọdụ n'ime anyị na-atụ egwu na ba na-eme omenana ụfọdụ chọrọ ikpe ekpere maọbụ ịgọ ọfọ maọbụ ịgọ ọjị ba na-ezo ezo ị na-ezo ezo i so na otu nzuzo ọ bụrọkwa ya bụ omenana omenana bụ kwụba aka gị ọtọ omenana abụrọ igbu mmadụ omenana bụ kwụba aka gị ọtọ ọ bụkwa ịkwụba aka gị etu a na-eme ezigbo ife ọ bụ ya bụ ịkwụba aka ọtọ maka ụfọdụ nwere ike asị fa kwụba aka fa ọtọ fa kwụba aka n'elu maọbụ febe aka mba ya achọrọ ya ọ bụrọ ya bụ omenana anyị omenana bụ ime ka be anyị dị mma otu ndị si eme ịhụnanya mmekọrịta mmadụ na ibe ya ọ bụ ya bụ omenala ọdịnala wee bụrụkwanụ ka anyị si akọ nri kedu mgbe anyị ji akọ ji kedu mgbe anyị ji akọ ede kedu mgbe anyị ji akọ ụkwa kedu mgbe anyị kedu ka anyị si akọ kedu ka anyị si eropụtakwa harvesting and plugging harvesting and cultivation ọ nya bụ ọdịnala ọdịnala bụ harvesting and cultivation kedu ka anyị si akọ kedu ka anyị si emekwanụ ụfọdụ na-eme ịwa ji ịwa ji ịwa ji bụ ọdịnala ka ọ bụ mmemme ịwa ji ọ ọdịnala ka ọ bụ mmemme iri ede ọ ya- ọ ọdịnala ka ọ ka ị fụgo ya so ọdịnala bụ etu ndị si akọ nri kedu mgbe ba ji elopụta ya kedu mgbe e ji eje n'ugbo kedu mgbe e ji anata n'ugbo ụfọdụ na-akọ ji n'ọkọchị ụfọdụ na-akọ n'udu mmiri mana ọ bụrọ ya ka anyị bịara ikwu ọdịnala bụ kedu mgbe anyị ji akọnye ji n'ala kedu mgbe ndị mbụ na ndị egede ndị igbo ji akọnye ji n'ala kedu mgbe anyị jikwa na-erote ya kedu mgbe o ji eme ọfụma ọ bụ ị chọrọ ịkọ ji i kpegodo ekpere wee jee kọọ ji ka ọ i bube amụma na ị na-eje ịkọ ji wee na-asị unu na anyị niile kwesịrị itinye aka ọnụ ma kụziere ụmụ ụmụ anyị na ndị na-abịa n'ụwa omenala na ọdịnala anyị niile kwesịrị itikọ aka ọnụ wee na-akụziri ụmụaka na omenala bụ ezigbo ife na ọdịnala bụ ezigbo ife ụfọdụ na-akụziri ụmụaka fa sị fa fa fụ ebe e kele akwa n'osisi fa gbanaba ma ọ fa mebie ya emebikwana ife na-abụrọ gị debe ka m gwazie gị nke bụ eziokwu ị nwakwana anwa sị ee ka i je mebie na fa kele akwa n'osisi ka i je gbuo osisi a taa bụ topic dịla onwe mana ife m chọrọ ikwu na ebe a bụ na omenala na ọdịnala bụ ka ndị si ebi ndụ ka ndị si emekọrịta nakwanụ ihe ndị na-eri na ife ndị na-asọ otu a ọka si asọ enwe i jekwanụ ogidi ị ga-afụ enwe na ogidi ogidi abụrọ ọka mba otu a ogbunike si asọ mbe i je na ọ nwekwara ebe ị ya-eje ọgwụ ike ọ bụla ime Abakaliki i jekwanụ ba na-erikwanụ mbe otu a ogidi si asọ eke i jee na n'ogbunike a na-asọkwuzi eke n'ihi na ogidi na ogbunike bụ nwanne mana ọ nwekwara ebe i ye-eje ọ bụrụ osi ụta pịapịa so ọdịnala bụ ka anyị si eri nri kedu ife anyị na-eri kedu ife anyị na-asọ ọ bụrụ na ị sị na ị bụrọ onye ọdịnala ngwanụ rapụzianụ ofe onugbu ọ bụrụ na ị sị na ị bụrọ onye ọdịnala ngwa rapụzianụ ofe onugbu ọ bụrụ na ị sị na ị bụrọ onye ọdịnala rapụzi ofe nsara ọ bụrụkwa na ị sị ee na i chegharịgo na ị na-ejezi ụka ngwa rapụziara anyị ofe ọra ribezianụ akpị

ị na-eri ede ị na-eri ọra ị na-atakwuzi ị na-atakwuzi ụkpaka ị na-ata abacha nwanne ị bụ onye ọdịnala ị sị na i chegharịgo ee na i dezi eme ife dị na i de-efe arụsị na i de-eme omenala na i chegharịgo ị na-ebuzi baịbụl buru baịbụl jee jebe ma gị erizina ọra onugbu ofe ndị igbo na nni ndị Igbo akịdị erizina ribezia eh, ribezia nke ndị oyibo na-erigasị ụfọdụ na-eri akpị ụfọdụ na-eri idide ụfọdụ na-eri earthworm some people are eating earthworm ribezia nya bụrụzi onye ụka mana mgbe ọbụla ị mepere ọnụ wee rie nri ndị Igbo ji aka fa wee chepụta the science and technology nka na ụzụ mgbe ọbụla i bido wee mebe ya ị bụ onye omenala ị bụ onye ọdịnala ọ dị ka ebe a ka m ga-agbadị ya maka na ụfọdụ na-efuzi efu na-efuzi dịka brombrom a fụsị rapụ n'ikuku ọ na-agbagharị ebe a ka m ga-adọbili ya tata agwala m gị ihe bụ omenala na ọdịnala Igbo omenala bụ ka ndị si ebi ndụ fa ka ndị si ekpelu Chineke ka ndị si eh, enyere nwanne ha aka ka ndị si asụ asụsụ nakwanụ otu anyị si emebe ọdịnala bụkwanụ nke anyị si wee kọọ ife n'ana kedu mgbe anyị ji wee kọọ kedu mgbe anyị ga-eji wee lolu anyị kọọ n'udu mmiri anyị je-elolu n'ọkọchị ka anyị kọọ n'ọkọchị anyị je-elolu n'udu mmiri kedu ka anyị si eme ya ọdịnala bụkwanụ kedu nri ndị anyị na-erigasị kedu kwanụ ka anyị si eri ya bụ nri anyị na-abụ anyị chọọ iri ofe ọra anyị ebugodu ụzọ kwọọ ofu aka ka anyị ga-akwọ aka naabụ ji eri ofe ọra kedu ka anyị si eme ya ka anyị eji ngaji eri ofe ọra ka anyị eji fek eri ụtara so ọdịnala bụkwanụ ma ihe anyị riri n'ọnụ nri ọbụla anyị riri n'ọnụ so far na ị na-eri nri ndị igbo ị bụ onye omenala ị bụ onye ọdịnala so far na ị na-eke ekike ndị igbo ihe ndị igbo na-amasị gị ị bụ onye omenala ị bụ onye ọdịnala so far na ị na-eme ị na-akwụba aka gị ọtọ ị na-ekwu eziokwu ị na-ekpọku chineke n'ụtụtụ ehihie na ndeeri ị bụ onye omenala ị bụ onye ọdịnala onye ọbụla na-ezo ezo wee na-ekpe ekpere abụrọ onye omenala ọ bụrọ onye ọdịnala onye ọbụla na-atụ asị abụrọ onye omenala ebe a ka m ga-adọbiri ya mana ụbọchị ọzọ m ga-akọwara unu ife ndị unu na-amarọ afa m bụ maazị chukwugbo ọgụ ana m ekene onye ukwu na onye nta nke na-anụ onu m ana m ekene unu niile ebe a ka m ga-adọbiri ya tata na omenala na ọdịnala igbo daarụ nụ